ar fhreastail tú ar scoil náisiúnta, an raibh an Ghaeilge ann sa scoil nó an raibh Gaeilge ann ag an tarna leibhéal nó an raibh sé ag dul in éag sa pobalscoil nó. Ceisteanna gearra anois agus deacair a fhreagairt anois. Maidir leis an scoil, scoil bheag tuaithe a bhí ann. Múineadh stair agus tíreolaíocht sa Ghaeilge agus múineadh gramadach na Gaeilge go dtí caighdeán na hardteistiméireachta sa lá atá inniu ann.
Ok, bhreá. Agus céard é an rud ba mhó a spreag tú le bheith gníomhach sa mbunú scoileanna?
Bhuel, spreagadh éagsúla a fuair mé ó mhúinteoirí den chuid is mó. Ok, agus cineál ar ar spreag siad thú ó thaobh na staire de nó ó thaobh na teanga? Is dócha ó thaobh na staire. Ok, agus An raibh baint a't le eagraíochtaí, le heagraíochtaí Gaeilge ag an am? Conradh na Gaeilge? Cén t-am atá i gceist agat anois? Bhuel, like, agus tú ag dul ag bunú do Scoil Iognáid agus na scoileanna i nGaillimh? Ah, bhuel, bhuel, fan soicind anois, tá mise ag dul siar go dtí an bhunscoil go fóill. Nuair a chuaigh mé go dtí an mheánscoil bhí, bhí cuid mhaith de na hábhair trí Ghaeilge.
Ok. Agus rinne mé an Ardteist den chuid is mó trí Ghaeilge.
Ok. So bhí an Ghaeilge ar do sheilbh a't an ndéarfá sin faoi an am a raibh tú ag dul ar an gcoláiste nó ar fhreastail tú ar an gcoláiste? Bhuel rinne mé, rinne mé, chuaigh mé go Coláiste Phádraig i nDroim Chonrach. Ok.
Le oiliúint a fháil mar mhúinteoir bunscoile. Ok.
Agus bhí gach ábhar ach Béarla. trí Ghaeilge ag an am sin ins an áit sin. Ok.
Agus, yeah. Agus nuair a d'fhág tú an scoil chuaigh tú, or an ollscoil, chuaigh tú i múinteoireacht, ab ea?
Sea. Sea. Múinteoir bunscoile a bhí ionam ansin. Ok. I nGaillimh?
No, no, ní raibh. Bhí mé in áiteacha éagsúla. Bhí mé i gCathair Luimnigh, Ros Comáin, Maigh Eo, Maigh Cuilinn i gcontae na Gaillimhe, Inis Meáin agus ar deireadh i Scoil Iognáid. Ok.
So bhí tú ar fud na háite agus ehm céard, céard a spreag tú is dócha leis an scoil, Scoil Iognáid a bhunú? Is cén bliain ar bunaíodh é?
Bhuel, ní, ní, ní mise, ní mise dáiríre a bhunaigh é. Má tá nóiméad agat, is scéal cineál casta é seo. Mm. Is scoil Íosánach a bhí ann. OK.
Agus bhí sé bunaithe ar feadh tamall, tamall fada, sular tháinig mise. Eh, bhí scoil phríobháideach a bhí inti, do bhuachaillí amháin, ó aois b'fhéidir ocht mbliana go dtí Ardteist. Agus ansin tháinig saor-oideachas isteach agus bhí saor-oideachas le fáil ins an, sa meánscoil ach bhí ar, bhí ar thuismitheoirí íoc as an mbunscoil. Now bhí, nuair, i bhfad sular tháinig mé, bhí an, an scoil go léir idir meán agus bunscoil bhí siad a' múineadh trí Ghaeilge. Hm. Ach faoin am a tháinig mise is trí Bhéarla amháin a bhí, a bhí an, an bhunscoil a bhí príobháideach go dtí an lá ar thosaigh mise. So, thosaigh mé ansin agus rinneadh príomhoide mé ar scoil náisiúnta, d'athraigh siad ina scoil náisiúnta é. Chuir siad deireadh leis an scoil phríobháideach. mar ní raibh ag éirí leis agus ón lá a thosaigh mé bhí gach rud trí Ghaeilge. So athrú iomlán a bhí ann ó scolaíocht lán-Bhéarla go scolaíocht lán-Ghaeilge. Ok, a raibh. So agus b'in i deireadh na seascaidí, ab ea?
Tús na na seachtóidí. Tús na seachtóidí.
Yeah. Okay. Seachtó seachtó a haon sílim. Okay. Agus an raibh tacaíocht eh, an um, an phobail leat nó tacaíocht dreamanna éagsúla? Bhí tacaíocht na nÍosánach agam. Okay.
Now, ach bhí mé neamhspleách ar na hÍosánaigh mar scoil náisiúnta a bhí ann ina dhiaidh sin. Hmm. Ach bhí muid lonnaithe ins an áit i dteach na nÍosánach dáiríre agus buachaillí amháin a bhí ann agus níor mhúin muid aon Bhéarla go dtí an Nollaig, i ndiaidh na Nollag, tar éis dom teacht. Bhí tumoideachas go huile is go hiomlán trí Ghaeilge ann. Ok, spéisiúil.
Agus an ndearna sibh nasc ansin le dreamannaí eile a bhí ag bunú scoileannaí an tráth sin?
Ná ní dhearna muid aon rud dá leithéid, no. Ní raibh aon duine ag bunú scoileannaí go dtí gur bunaíodh Gaelscoileanna agus bhí mise ar dhuine de na bunaitheoirí sin.
Ok. Agus an raibh tú bainteach le eagraíochtaí Gaeilge nó cultúrtha eile nó bhí tú mar phríomhoide? Á bhí, go deimhin. An. Bhuel, I think go bhí ceangal agam le cúrsaí Gaeltachta i gcónaí. Gaeltacht, hm.
Agus bhí, bhí, bhí saol beo Gaelach i gcathair na Gaillimhe. Bhí feis an-mhór, feis an iarthair a thug siad air agus bhí sé, bhí sé, bhí sé an-mhaith, bhí an Taibhdhearc ann. Bhí go leor Gaeilgeoirí i nGaillimh ag an am sin.
Ok, go breá, agus ehm. Bhí, bhí baint agam leis an gCumann Scoil Drámaíochta, le Conradh na Gaeilge agus níl fhios agam céard eile. Ar fheabhas. Bhí dlúthbhaint agat leis an Gaeltacht agus leis na heagraíochtaí Gaeilge cheana féin. Spéisiúil. Agus an raibh baint agat le eagraíochtaí ar bith eile amhail ceardchumainn nó páirtithe polaitiúla nó Cumann Lúthchleas Gael? Bhí baint agam le Cumann na Múinteoirí Bunscoile, an INTO.
Agus níor labhair mé ach Gaeilge ag na cruinneachaí.
Spéisiúil. Agus bhí daoine eile cosúil liom.
Bhuel, luaigh tú go mb'fhéidir go mbeadh roinnt, go mbeifeá in ann caint faoi na himeachtaí an tseachtain seo caite, luaigh tú é sin agus muid ag druidim i dtreo an chairr. An bhfuil mórán le rá agat faoi na himeachtaí a bhí á reáchtáil?
Bhuel, bhuel, agamsa nó ag an scoil? Bhuel, an dá rud is dócha. Bhuel, alright, bhuel, déanfaidh mé an scoil anois. Bhí, bhí an, an-dúil againn sa scoildrámaíocht. Hmm. Agus bhí, bhí, bhí, amantaí bhí, chuir muid cúig dhráma isteach ar an bhféile áitiúil. An bhfuil fhios agat tada faoin scoildrámaíocht? Cineál, ach ní mórán. Yeah, bhuel, is éard is gluaiseacht an-tábhachtach é ar fud na tíre, bhfuil fhios agat. Bíonn féilte áitiúla, féilte cúige agus féile náisiúnta. So, bíonn, bíonn, bíonn, bíonn an t-uafás drámaí istigh air. Ach bhíodh, amantaí bhíodh cúig dhráma againn á léiriú agus. Cuid acu ar éirigh leo dul ar aghaidh chun Craobh na hÉireann a bhuachtáil. So sin, sin, sin ceann de na rudaí móra a bhí againn in, ins an scoil. Chomh maith leis na gnáth-ábhair ar ndóigh a mhúineadh. Bhí ceol an-láidir sa scoil freisin. Bhí córacha agus spéis ag múinteoirí áirithe sa gceol agus ceol Éireannach agus ceol eaglasta agus mar sin de. An-mhaith.
Céard eile anois? Bhí luaigh mé an cumann cumann na dtuismitheoirí agus an agus an fiúntas a bhain leis. Mm. Agus ceann de na rudaí ná nuair a bhí muid bhí cineál cead mo chinn agam cinntí a dhéanamh ar ndóigh ach iad a bheith ciallmhar. So tar éis chuir muid cuireadh an scoil ar bun san áit a raibh seanteach na nÍosánach agus bhí an scoil ar dhá urlár, urlár a dó agus urlár a trí ar feadh roinnt blianta go dtí gur thóg muid scoil nua. Hm. Agus bhog muid amach as sin agus trasna go dtí suíomh a thug na hÍosánaigh don scoil agus tógadh an scoil atá ann faoi láthair. Ach chuir muid leis an scoil sin. Chuir muid leis an scoil faoi dhó agus bhí orainn talamh a fháil. Nó níl sé éasca talamh a fháil i lár cathrach. So bhí Bhailigh na tuismitheoirí an t-airgead agus mar sin de. trí chineál
dul ó dhoras go doras nó imeachtaí a chur ar bun nó.
Bhuel, sea, tá áthas orm gur chuir tú an cheist mar athbheonn sé mo chuimhní. Chuir siad crannchur ar bun, crannchur tá a fhios agat, chuige. Ceann amháin bhí díolachán cácaí ann agus díolachán earraí, mar sin de. Agus an ceann ba mhó ná cheannaigh siad teach agus chuir siad an teach ar crannaibh. Agus bhí orainn 10,000 ticéad a dhíol chun chun brabach a dhéanamh. So bhí bhí abair bhí £35,000 ar an teach seo. Teach nua a bhí ann. I gcathair na Gaillimhe? I gcathair na Gaillimhe sea. Ag an am sin b'in gheofá teach trí sheomra ar an méid sin. Agus ceann nua as an bpíosa a bhí ann agus Dhíol muid 10,000 ticéad ar £10 an ceann so bhí, cé mhéad, 65,000 brabach againn. Agus thóg sin halla nua don scoil. Mar ní raibh an Roinn Oideachais sásta an t-airgead sin a thabhairt dúinn. Cheannaigh muid áit le haghaidh clós nua agus tá sé ann i gcónaí, cheannaigh muid píosaí le haghaidh tógála agus mar sin de. So bhí an cumann an-ghníomhach. Now bhí sé gníomhach i mbun cuidiú le imeachtaí cosúil le coirmeacha ceoil agus mar sin de. agus bhí an-ionchur acu sa scoil. Ar ndóigh.
Agus luaigh tú an Roinn Oideachais ansin, an nach raibh siad sásta an t-airgead a chur ar fáil? Cén cineál gaol i gcoitinne a bhí idir an scoil agus an Roinn an dearcadh, ceann maith nó. Bhuel, os rud é ceann, bhí mé i mbosca an ghairdín agus bhí mé ag smaoineamh, níl 'fhios a'm cén fáth, bhí muid ag iarraidh in san am cúig sheomra ranga nó ceithre sheomra ranga, ceithre sheomra ranga a chur leis an scoil. Hmm. Agus chuir chuir roinnt príomhoidí in ár n-aghaidh. Dúirt siad dá dtógfadh muid ceithre sheomra breise go mbeadh páistí á gcailleadh acu. So, labhair siad leis an easpag agus dúirt an t-easpag nach raibh cead againn. Now, an t-easpag an pátrún a bhí ar na scoil. So, ní raibh, ní raibh muid an-sásta leis sin. Dar ndóigh. Chuaigh muid chun cainte leis an easpag agus bhí sé docht faoi. So, ar cheann de na rudaí, labhair mé ar Morning Ireland faoi agus dúirt mé go mba cheart dó éirí as. agus rudaí eile ach chuir na tuismitheoirí brú ansin air agus ghéill sé agus tugadh cead dúinn na seomraí breise a thógáil ar chostas iomlán na Roinne. Bhí sé cineál teasaí ar feadh tamaill ansin. Agus an cuimhin leat cén na blianta a bhí i gceist ansin, thart ar? Thart ar, tá mé ag goil anois, tóigeadh an foirgneamh mór thart ar 86. 86, so bhí sé, Thart ar deireadh na n-ochtóidí a bhí ansin. Ach tá an scoil, tá an scoil, scoil an-bhreá í tá gach áis ann nó inti agus tá cáil mhaith ar an scoil. i gcónaí. Nó tá mise éirithe as le fiche bliain ach tá sé ag dul ar aghaidh chomh maith céanna. Ar lean sé b'fhéidir? Ar lean sé ar aghaidh ag fás i ndiaidh daoibh na seomraí? No, níor tháinig fás ar líon na bpáistí nó coinníodh mar sin é. Ok. So nuair a bhí nuair a bhí tá mé seo scéal mo shaoil anois beagnach. Nuair a bhí mé ansin, mheas mé, bhí go leor iarratas againn ar áiteachaí sa scoil agus cheap mé go mba cheart roinnt scoileanna eile a thógáil a bheadh lán-Ghaelach freisin. So, an chéad ceann a raibh baint agam lena bhunú ná Scoil Dara sa Rinn Mhór agus tá an-chaighdeán go deo sa scoil sin ó shin. Ceann eile Scoil Mhic Amhlaigh, chuir mé ainm ar an dá cheann sin agus ansin shíl muid, mé fhéin agus duine nó beirt eile, nach raibh Coláiste Iognáid, a raibh muid cineál gaolta léithe, nach raibh sé ag caitheamh go cóir leis an teagasc trí Ghaeilge. So cheap muid go mba ghá meánscoil úrnua a chur ar bun a bheadh go huile is go hiomlán lán-Ghaelach agus chuir muid Coláiste na Coiribe ar bun. Agus is dóigh liom go bhfuil cáil sách maith ar an scoil sin. Ach chaith muid an-dua leis sin agus bhí an-chuid constaicí le sárú againn freisin. Mar shampla?
Bhuel, bhí cléir agus tuath. Sin é. Ach ar chaoi ar bith, tá an scoil, níl fhios a'm an bhfuil aon eolas agat faoi ach Scoil Mhic Amhlaigh Tá sé ainmnithe i ndiaidh Dónall Mac Amhlaigh, an scríbhneoir, a raibh baint aige leis gceantar ceantar Chnoc na Cathrach i nGaillimh. So bhí beartaithe agam bunscoil eile a bhunú freisin sa taobh thoir thuaidh den chathair ach ní bhfuair mé dóthain tacaíochta bhí an Roinn aisteach go leor. Bhí, bhí aire rialtais againn, Fahy, bhí sin hmm. aire, níl fhios a'm, iascaí nó rud éigin mar sin, ag an am, agus bhí sé sin taobhach go maith. Ach ní raibh aon tacaíocht agam ón gceantar sa deireadh d'éirigh mé as. Hmm. B'in an Baile Bán an taobh thoir thuaidh. Well, ní hea, ní hmm. hea, bhí, bhí, bhí, bhí freastal déanta air sin ag Scoil Dara. Hmm. Seo ceann amach Bóthar Áth Cinn Áth Cinn, oh yeah, yeah. Bhfuil sé do cheantar sin? Tá, yeah, mm. Ar an imeall sin den chathair agus mheas mé go dtiocfadh daoine as ceantrachaí eile ansin. So, ach ní, ní, ní, ní dheachaigh sé ar aghaidh. Mm. Ceann de na rudaí maithe a chuir muid ar bun ná naíscoil. Mm. Nó, um, sin ceann, nuair nach raibh siad fairsing sa tír agus, uh, chuid mar chuid den scoil agus bhí bhí bhí ceann de na tuismitheoirí a raibh an-eolas aici faoi agus chuaigh sise ina bun nó ina bhun agus tá sé ann i gcónaí. Is ceann de na rudaí is fearr a rinne mé riamh is dóigh liom. An naíscoil.
Sea, an naíscoil a chur chun cinn, sea. Sea, bhí mé mar chathaoirleach ar na naíonraí Gaelacha ina dhiaidh sin. Ar feadh roinnt blianta, sea. Agus ar bhraith tú gur éirigh sé níos deacra nó níos éasca dul i mbun bunú scoileanna de réir mar a ndeachaigh na blianta ar aghaidh nó an raibh, ar fhan sé mar an gcéanna?
No, bhí sé an-éasca i dtosach. Mm, ar dtosach. Mar seo, bhí, bhí, no bhí, chuir, chuir an tEaspag in aghaidh bunú scoil Scoil Dara freisin agus roinnt príomhoidí bunscoileanna insa gceantar sin. Ach lean muid ar aghaidh agus bhunaigh muid é. Ach ag an am sin bhí sé an-éasca ó thaobh líon na bpáistí a bhí ag teastáil. Bhfuil fhios agat, dá mbeadh cineál, bhuel, dá mbeadh scór agat bheadh cead agat, nó níos lú fiú amháin. Nuair a bunaíodh Coláiste na Coiribe ní raibh ach 11 pháiste sa chéad bhliain.
D'ardaigh siad é sin ar ball, ar ardaigh? Ó ná bí ag caint. Chuir siad laincisí aisteacha ar na scoileanna. Ach bunaíodh Is dócha, níl mé ag rá an chuid is mó, ach b'fhéidir an chuid is mó de na bunscoileanna lán-Ghaelacha gan na laincisí sin a bheith ann, agus d'éirigh le chuile cheann acu, d'ainneoin gur thosaigh siad le líon beag, bhfuil fhios agat? Abair, smaoinímse ar Ros Comáin, Cathair na Mart, Cill Rois, Béal Átha na Sluaighe, Tuaim agus go leor eile, bhfuil fhios agat, a raibh baint agam leob. Sligeach fiú amháin, bhí baint éigin agam ansin. Agus cén cineál gaol a bhí agaibh nó an raibh aon tionchar ag leithéidí Educate Together nó scoileanna eile ar an bhfód seachas na scoileanna náisiúnta ar chor. Ní raibh baint ar bith agam le Educate Together, ní raibh aon mheas agam orthu riamh ná ó shin. Cé go mb'fhéidir go raibh siad ag iarraidh cineál dul in adharca leis na Gaelscoileanna, ab ea? Ó no, ní hea, ní hea. Hm. Ba chuma liom faoi sin. Hm. Eh, no, bhí siad, bhí siad gallda. Hm. Thar a bheith. An dream a bhunaigh iad agus an polasaí a bhí acu. Hm. Sin é. Taobh So, amuigh. ní, ní, ní, ní, ní, ní raibh, go pearsanta, ní, ní raibh aon bhaint agam leo. Hm. Now, bhí, bhí, Bhí baint agam le Scoil an Lucht Siúil, mar shampla, agus thug muid, thug muid troscán dóibh le iad a bhunú i gcathair na Gaillimhe.
Cén scoil é sin anois? Chuala mé trácht air. Tá scoil ag an Lucht Siúil nó an. Scoil don Lucht Siúil, sea.
Cén t-ainm atá air?

Cén t-ainm is ar an áit? Oirthear na Cathrach ab ea? Oirthear na Cathrach, sea. Taobh amuigh de Bhaile Bán ansin. Agus bhí, bhí, bhí, bhí, bhuel, bhí baint agam leis an Lucht Siúil ag an am freisin. Agus, bhí, bhí, agus, cibé, sin scéal eile. Sin, bhuel, sin spéisiúil, now, inis é sin, más mian leat. Bhuel, is gile rud é seo, tá sé, chonaic sé i bhfad, is níl baint aige leis an scolaíocht trí Ghaeilge ach tá baint aige le gluaiseacht na, an lucht siúil. Ach bhí tú sásta tacú leo go bunúsach? Ó bhí, agus rinne mé, rinne mé an-taighde ar an lucht siúil. Spéisiúil.
So, cén cineál nasc nó an raibh nasc a't leis an ngaelscolaíocht i ndlínsí eile mar shampla know in iarthar na tíre nó sna sé chontae? An raibh tú, an raibh sibh nó sa ghaeltacht? Bhuel luaigh tú go raibh tú nascaithe leis an ghaeltacht, an raibh? Ní raibh dáiríre ach ach bhí baint agam le le scoileanna ó thuaidh nuair a bhí mé mar uachtarán ar ghaelscoileanna. Bhí mé mar uachtarán ar ghaelscoileanna freisin dála an scéil. Oh yeah tá's a'm sin más maith leat más maith leat labhairt faoi sin like sin go hiontach yeah. Bhuel bhí bhí bhí baint agam le bunú na na Gaelscolaíochta muireann agat agus Mícheál Mícheál Ó Muircheartaigh ar níor labhairt tú leis ar nó? Ní go fóill tá sé ar intinn a'm labhairt leis fear fadó. Bhuel bhuel bhuel ceann b'fhéidir gur fearr gan é a chur ar mhéar rófhada Mm. Tá aois mhaith aige. Nócha, creidim.
Nócha haon, yeah. Tá na huile moille a dhéanamh, bhfuil 's agat? Tuigim, tuigim.
Ach bhí seisean, bhí seisean ina chathaoirleach agus bhí mé ar an gcoiste ansin feadh na mblianta fada ansin agus ansin bhí mé mar uachtarán. Agus bhí baint agam ar ndóigh le scoileanna ar fud na tíre ansin. Raibh neart taistil i gceist, an raibh? Bhí, bhí agus é go léir tréis, tréis na scoile, am scoile, sea. Is cuimhin liom dul go Eochaill, bhí fadhb ansin, agus thaistil mé ann agus ar ais tar éis am scoile le bheith ins an scoil lá arna mháireach agus go leor den rud sin ach bhí bean ag an am sin bhí bean an-tuisceanach agam agus foighdeach agus thug sí an-aire don chlann agus go raibh mise ag tiomáint ar fud na tíre.
Hmm. Ar fheabhas. Agus an raibh tú feasach ansin ar cineál gluaiseachtaí eile, bhuel, nuair a bhí tú bainteach leis an scoil nó nuair a raibh tú bainteach le, mar uachtarán Ghaelscoileanna, an raibh tú feasach ar an oideachas sa mBreatain Bheag nó in Albain agus áiteachaí eile mar iad?
Bhuel, aisteach go leor, rinne muid iarracht ag an am nascadh le scoil in Glasgow ach cé gur chuir siad páistí chugainn, bhfuil 's agat, níor éirigh go maith leis, dáiríre. Ní dóigh liom go raibh na haidhmeanna céanna, ní raibh siad ag teacht le haidhmeanna na gaelscolaíochta. B'in sna nóchaidí, ab ea? Sea.
Is cuimhneach liom Bhí bhí páistí againn as as Glasgow agus tuismitheoirí ar ndóigh nó eh Preispitéireacha acu agus eh bhí mé ag fágáil slán acu in aerfort Bhaile Átha Cliath agus bhí mo dhuine cén t-ainm a bhí air, bainisteoir na hÉireann ag an am eh fuair sé bás anuraidh.

Déanfar ceist dheireanach anois, is dócha, so ar baineadh amach an fhís a bhí ar intinn agat ar dtús ó thaobh an scoil, an chéad scoil nó ó thaobh na gluaiseachta i gcoitinne? An bhfuil an fís fíoraithe, mar dhea, nó an bhfuil tuilleadh le déanamh?
Bhuel, ar baineadh, ar cuireadh an fhís i bhfeidhm mar a déarfá an é, sin é? Is ea. Deireadh, ach de réir a chéile bhí sé deacair labhairt na Gaeilge a chur chun cinn ins an scoil. Ní i measc na múinteoirí ná sna seomraí ranga ach bhí sé an-deacair sa gclós. Mar bhí traidisiún, bhí, mar a dúirt mé cheana, an tseachtain seo caite, gur gur anuas ar scoil a bhí lán-Bhéarla a cuireadh an Ghaelscolaíocht. Bhfuil a fhios agat? Scoil do bhuachaillí ó rang a dó go rang a sé. a bhí lán-Bhéarla, mar a déarfá, agus d'aire muid lár na mháireach tar éis don scoil a bhunú ina scoil lán-Ghaeilge. Ach bhí cleachtadh acu ar Bhéarla a labhairt, ar ndóigh, gan aon rud a labhairt eatarthu féin ach Béarla agus thóg sé blianta é sin a chur i bhfeidhm. Sea. Now d'éirigh linn caighdeán an-bhreá Gaeilge a thabhairt dóibh agus bhí siad ar ndóigh in ann Gaeilge a labhairt sa, sa rang ach eatarthu fhéin amuigh. Hmm. Bhí sé an-deacair é sin a chur i bhfeidhm. Mar sin bhí sé deacair cineál tionchar an domhain mhóir, an mórphobal a Cineál dul i bhfeidhm? Bhí. Agus ar ndóigh bhí, bhí fadhb eile freisin, ar ndóigh, agus tá an fhadhb céanna ag a lán scoileanna, b'fhéidir ag gach scoil, mórán. Bíonn na páistí tar éis tamaill ansin, bíonn Gaeilge agus Gaeilge agus Gaeilge acu agus chomh luath is a théann siad amach an geata, bíonn na tuismitheoirí ag fanacht agus is Béarla a labhraíonn siad, an dtuigeann tú? Agus ar ndóigh as sin, now bhí roinnt, bhí, bhí an t-ádh orainn i nGaillimh, bhí roinnt tuismitheoirí ag labhairt Gaeilge sa mbaile. Agus bhí baint agam leis na, na teaghlaigh Gaelacha, is T-e-a-g-h-l-a-i-g-h, na teaghlaigh Ghaelacha a bhí ar bun, bhí sé bunaithe, bhí sé bunaithe i mBaile Átha Cliath roimhe sin ach tháinig duine eicínt a bhí ag obair le Údarás na Gaeltachta agus bhunaigh sé é i nGaillimh. Deireadh na seascaidí, ab ea?
Lár na seachtóidí. Lár na seachtóidí.
Sea. Sea.
Agus tá Uachtarán Ollscoil na Gaillimhe ar dhuine de na páistí a bhí sa scoil ag an am agus ar labhair a thuismitheoirí Gaeilge leis. Agus a athair siúd a chuir ar bun i nGaillimh. Ó Tógartaigh, an ea? Ó Tógartaigh, sea. Céanna.
Spéisiúil.
Yes, ah bhí mé chun ceist eile a chur. Yeah, bhuel muna bhfuil aon an bhfuil aon scéalta eile atá, go bhfuil agat ansin faoi nó is dócha nó bhí ceist agam an líon, an méid a dúirt tú faoi ag iarraidh Gaeilge a chur i measc na bpáistí sa chlós, an raibh tuiscint ann go raibh an Ghaelscoil chun cineál scaipeadh amach ón scoil agus pobail nó eangachaí a chruthú sa gceantar. Úsáid. Bhuel, mar a dúirt mé, bhí Feis an Iarthair ar siúl i nGaillimh a bhí baint ag an scoil leis sin, an Ghluaiseacht Scoildrámaíochta. Baint aici leis sin, Féile Lá Fhéile Pádraig, an rud a rinne muid le haghaidh na Féile Pádraig ná aifreann speisialta a chur ar bun agus ceol a sholáthar dó. Agus agat bhí b'in ceann de na rudaí a rinne muid. Ach ar ndóigh le múinteoirí go pearsanta agus as a stuaim féin bhí baint acu b'fhéidir le himeachtaí Gaelacha freisin. Ansin taobh eile den scéal eh, mheas mé i lár lár na n-ochtóidí mar aon le daoine eile seachas mé féin eh, go raibh gá le le i bhfad níos mó Gaeilge ar teilifís na Gaeilge RTÉ, bhuel so, mm -hmm. so dhiúltaigh mé an ceadúnas a íoc agus chaith mé tamall sa bpríosún i ngeall air sin. Alright, so bhí tú bainteach sa bhfeachtas teilifíse ansin? Bhí baint agam le TG4 ar an gcaoi sin mar is as an ngluaiseacht sin a tháinig TG4 dáiríre is bhí sé bunaithe ar, bhí roinnt daoine, Íte Ní Chionnaith, mar shampla, bhí sise an-láidir sa gConradh na Gaeilge. Chuaigh sise isteach sa bpríosún freisin.
Chuaigh. Agus thug sí cuairt orm nuair a bhí mé ann. Ach chuidigh sí leis agus bhí na tuismitheoirí an-tacúil liom agus caithfidh mé a rá cúpla duine sa Roinn Oideachais freisin i ngeall ar an seasamh a thóg mé. Bhuel bhí rudaí go dona. Chomh maith leis na le clár easpa cláracha i nGaeilge ba as Meiriceá agus áiteachaí cosúil le Sasana tháinig na cláracha ar fad agus bhí mé in aghaidh sin freisin. Shíl mé go mba cheart idir chláracha Gaeilge agus cláracha Béarla a dhéanamh in Éirinn a léireodh saol na hÉireann do na páistí. Bhí muid cineál ag obair i bhfolús, bhfuil a fhios agat, gach rud trí Bhéarla, nuachtáin agus mar sin de, agus bhí an saol chomh gallda agus bhí sé an-deacair. Bhí tú snámh in aghaidh easa dáiríre. Agus is dócha go mbíonn fós. Sin é. Ceart agat. Agus an ceist deireanach, luaigh tú na múinteoirí ansin. An raibh deacracht, bhí mé ag labhairt le duine nó dhó eile, bhí deacracht ó thaobh ganntanas múinteoirí i gcaitheamh na blianta nó an raibh sé éasca go leor teacht ar mhúinteoirí chun fostú sna scoileanna?
chun cén rud a dhéanamh?
chun na múinteoirí a chur ag obair sna scoileanna? An raibh sé deacair teacht orthu nó an raibh? No, no, níor, ní raibh. No, ní raibh. All right. Ní raibh. Ní raibh. Bhí, no, bhí, bhí sé éasca múinteoirí a aimsiú. All right.
Oh. Bhí, dáiríre. Agus múinteoirí le caighdeán Gaeilge den scoth. Sea, no ní raibh aon deacracht againn riamh faoi sin. Agus bhí na múinteoirí an-díograiseach féin, níor labhair siad riamh ach Gaeilge eatarthu féin, ach. Eatarthu féin, so múinteoirí, an raibh múinteoirí Gaeltachta go leor?
Bhuel, bhí siad leath ar leath déarfainn. Meascán. Yeah, agus cuid de na múinteoirí a d'fhostaigh muid Bhí siad sa scoil againn roimhe sin, bhfuil a fhios agat? Ah, tuigim, tuigim. Agus bhí roinnt eile, bhí, bhí a dtuismitheoirí gníomhach in, in, in, in imeachtaí na scoile freisin. Hmm.
Spéisiúil.
So sin, Sin, no má spreagann Aon rud thú le ceist a chur ach tá sé deacair orm cineál tá mé scartha amach tá mé ní ní ní raibh aon bhaint agam leis an scoil ó d'fhág mé mar hmm. d'aon turas mar shíl mé go mba cheart é a fhágáil faoi dhaoine eile.
Well, tá sin intuigthe sea ach eh, yeah, no, tá go leor ansin níl go raibh maith agat um, bhí an léargas tugtha agat ansin don eh, na seachtóidí agus na hochtóidí.
Um. Bhuel má, má, má smaoiníonn tú uh, arís ar, um, ar, ar roinnt ceisteanna a bhfuil a bhfreagraí uaim, nó má tá na freagraí agam, eh, beidh fáilte romhat, Ciarán.
Iontach, Niall. Agus tá, tá áthas orm go bhfuil tú ag tabhairt faoin obair sin. Tá sé, Beidh sé sách deacair an t-eolas a chur le chéile. Déarfainn, sea, agus tá srian ama i gceist freisin, dar ndóigh. Bhfuil? Bhuel, an comóradh, bhfuil sa, nuair a bunaíodh Gaelscoileanna, seachtó trí, so. Caoga bliain, sea. Caoga bliain, i gceann dhá bhliain. Yeah, bhuel, bhfuil fhios agat, nuair a bhí mé, bhí baint agam leis na Naíonraí Gaelacha, iarradh orm. bheith i mo chathaoirleach orra ach mheas mé go mba cheart scéal na naíonraí Gaelacha a scríobh freisin. Agus b'fhéidir go gcuirfidh tú ar do liosta é. Na naíonraí, cinnte, yeah. Déanfaidh mé iarracht cineál.
Is dream thar a bheith díograiseach agus tá siad ag éirí gann.
An ndéarfá gur eascair na bunscoileanna ó na naíonraí. Chonaic mé é sin i gceantar nó dhó. Bhí bunús ann le naíonra agus ní mar sin é. Sea, sea, bhuel, mhínigh mé dhuit, bhí baint, chuir muid naíonra ar bun ins an scoil agus bhí baint agam le naíonraí eile freisin ach nuair, nuair, ach sin scéal eile dáiríre ach tá, tacaíonn na naíonraí Gaelacha, go mór leis na scoileanna lán-Ghaeilge. Ach ní maith liom go mbreathnófaí orthu mar chineál seirbhísí do na scoileanna lán-Ghaelacha. Rud ann féin iad. Rud ann féin iad agus tá siad, tá siad bunaithe in áiteacha, go minic bunaíodh scoil lán-Ghaeilge de bharr naíonra lán-Ghaeilge a bheith ann. Ach amantaí eile níor bunaíodh ach rinne siad leas, choinnigh siad, choinnigh siad bratach na hÉireann ar foluain in áiteacha nach raibh mórán spéis ag daoine ins an Ghaeilge. Tuigim, tuigim.
Sea, tá an-chreidiúint ag dhul dóibh. Sea, so sin. Togra, togra do, eh, an chéad togra eile ar mo liosta más ea. Bhuel, bhuel, bhuel, ní maith liom a thuilleadh, ach de, más féidir leat aon chineál eolas a bhailiú fúthu sin, mar, mar a dúirt mé, eh, ní mise a bhunaigh na naíonraí Gaelacha, cé go raibh an-bhaint agam leo, ach na daoine a bhunaigh, bhí siad ar, ar, ar chuid de na daoine ba dhíograisí i mbun chúrsaí Gaeilge a chur chun cinn. Hm, is maith é seo.
Sea, agus tá an scéal ag baint leis sin. So, Kieran, mar a dúirt mé, beidh fáilte romhat má tá ceisteanna sonracha agat iad a chur orm. Iontach, Niall.
Agus go n-éirí go maith leis an obair.